an balima youtube filɛbagaw aw salam alekum nin y'aw ka bi tile kibaruyaw ye kibaruya minnu labɛnna aw balimakɛ fɛ karamɔgɔ mamadu dawu dolo karamɔgɔ ani turabu karamɔgɔ ka bɔ mali la farafinna mali la kucala dugu kɔnɔ n ka telefɔni nimero 75 77 17 49 o kelen de ye whatsapp nimero ye n bɛ foli bila ka taa lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen yɔrɔ fɛn o fɛn de tulo bɛ n na nin waati in na yɔrɔ surunmɔgɔw ani yɔrɔjanmɔgɔw youtube kanubagaw n yɛrɛ ka abonew fɛn o fɛn de sɔgɔlen don n na k'a d'aw tulo kan k'a fɔ ko nin ye aw ka bi tile kibaruyaw ye bi araba min bɛnna marisikalo tile fila ma farafinkalo a tile mugan ani seegin dolojate kɔnɔ fonɛnɛ a kalo sabanan tile tannan don nin ye aw ka bi tile kibaruyaw ye ko bi doloba saba de nɔɔrɔ barikalen don ka ɲɛsin dugumakolo ma bi tile kɔnɔ o ye dolo jumɛnw ye a fɔlɔ mustari dolo a filalan zuwayilu a sabalan utaridu ka da nin dolo saba in nɔɔrɔw ka sababuyaw kan jɔnnin senfila kelen kelen bɛɛ lajɛlen ka kan ka taamasen dɔ de ta ka bɛn ni bi tile kibaruyaw ye o b'a kɛ sa ko ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ marsikalo tile mugan ni fila la ka na bila avril-kalo tile mugan na n'an b'a f'olu ma beliyew n'olu kan ka bɛn funteni a kalo fɔlɔ denw ma niso denw mɔgɔ minnu u bɔgɔ tala nabila yusufu ka so beliyew bi tile gɛlɛyaw bɛna tali kɛ gɛrɛsɛgɛko kibaruyaw kan ka sababu kɛ ko gɛrɛsɛgɛw bi dibi la bi tile kɔnɔ o la bi tile aw ka saraka kow kɛcogo la aw bɛna tile daminɛ ni laɲini minnu ye ko n'aw ma janto gɛrɛsɛgɛko gɛlɛya bɛ se ka fiɲɛ don a caman na nka ni ko muso dala mɔgɔ la i bɛ se a kunbɛn cogo la sira wɛrɛw fɛ aw bɛ se ka nisɔndiyaw sɔrɔ aw bɛ se ka kunkɔrɔtaw sɔrɔ ko nka fɛn bɛ tali kɛ gɛrɛsɛgɛ yɛrɛ kibaruyaw kan ko gɛlɛyaw bɛ yen bi tile kɔnɔ ka ɲɛsin aw ma ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ abirili kalo tile mugan ni kelen na ka na bila mɛ kalo tile mugan ni kelen na n'an b'a f'olu ma toro n'olu kan ka bɛn funteni kalo filalan denw ma gɛrɛsɛgɛso denw mɔgɔ minnu u bɔgɔ tala adama ka so toro bi tile ko aw ni kan wale olu bi dibi la o la aw bɛna tile daminɛ k'aw ni da fɛn minnu kan ɲɛ ka se ka sɔrɔ olu la k'o tɛna nɔgɔya ko nka balina ko aw ma sigi ni ko minnu o dɔw bɛ se ka bali ka cun aw kan ka bi kɛ aw bolo nisɔndiya don ye bi aw ka don ye ko nka a ka ca la aw yɛrɛ ka laɲiniw aw yɛrɛ bɛna hakilila minnu ta olu caman bɛna dan sira la nka kunnafoniyaw bɛ yen minnu bɛ se ka bali ka yɛlɛmɛ don tile taabolo la Y'aw ka don ni mɔgɔ minnu bangena kabini mɛ kalo tile mugan ni fila la ka bila juin kalo tile mugan ni kelen na n'an b'a fɔ olu ma zemo n'olu kan ka bɛn funteni kalo sabanan denw ma badudenw mɔgɔ minnu u bɔgɔ tala nabilayi dawuda ka so zemo bi tile k'aw bɛna dususuma sɔrɔ sira caman fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la fɛn bɛ tali kɛ so kɔnɔmɔgɔw ani somɔgɔw ka kibaruyaw kan bi k'aw k'aw wasa don aw ka so kɔnɔ kow la somɔgɔw ka kibaruyaw olu de bɛ se k'aw sago di aw yɛrɛ ma sira caman fɛ bi aw ka don ye minnu bɛna tile daminɛ ni gɛlɛyaw ye gɛlɛya minnu bɛ tali kɛ dusukasiw ni fɔɲɔgɔnkɔ kow kan o nɔgɔya bolo dalen don olu ye o siraw fɛ ni taama bɛ minnu senkɔrɔ bi tile taama siraw olu sanuyalen don fo ka taa se tile laban yɔrɔ ma hali n'aw ye gɛlɛyaw sɔrɔ k'o tɛna kɛ fɛn ye min b'aw ɲɛkɔrɔ se bi aw ka don ye ni mɔgɔ minnu bangena kabini juin kalo tile mugan ni fila la ka na bila juillet kalo tile mugan ni saba la n'an b'a fɔ olu ma kansɛriw n'olu kan ka bɛn sɔmiɲɛ kalo fɔlɔ denw ma fasodenw mɔgɔ minnu u bɔgɔ tala nabi idirisa ka so kansɛriw bi tile kibaruya dumanw dalaciw lɛtiriw telefɔn cikanw aw bɛna olu caman kunbɛn bi tile kɔnɔ minnu b'aw hakili sigi bi y'aw ka don bi tile minnu bɛ kunnafoni makɔnɔ ka bɔ yɔrɔ jan fɛ k'u bɛ se ka kibaruya jɔnjɔn sɔrɔ o n'a ɲɔgɔnnaw la wa hali minnu ka gɛrɛsɛgɛw bɛ dibi la i n'a fɔ jurukow ni fɛnw ko gɛlɛya kun donlen don la ko yɛlɛma bɛ se ka don olu la bi tile kɔnɔ bi y'aw ka don taamasiraw ani yɔrɔ jan kibaruyaw olu saniyalen don ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ juillet kalo tile mugan ni naani na ka na bila août kalo tile mugan ni saba la n'an b'a fɔ olu ma liyɔn n'olu kan ka bɛn sɔmiɲɛ kalo filanan denw ma denso denw mɔgɔ minnu u bɔgɔ tala nabila ibrahima ka so liyɔn bi tile ko fɛn minnu bɛ tali kɛ jate kɔrɔw kan olu de barikalen don aw fan fɛ bi tile kɔnɔ kosɛbɛ jate kɔrɔw jigiya sira kɔrɔlenw layidukan kɔrɔw minnu kun dɛsɛla ka tiimɛ o dɔw bɛna bali ka tiimɛ bi wa k'aw ni mɔgɔw bɛ se ka ɲɔgɔn kunbɛn kɛ ani mɔgɔ minnu kun famana bi y'aw ka don ye taama siraw olu sanuyalen don yɔrɔ jan kibaruyaw aw bɛ se ka nisɔndiya sɔrɔ olu kɔnɔna na wa aw ka jɔrɔnanko dɔw wa aw ka haminanko dɔw olu bɛna kɛ gansan ye walama yanni tile laban yɔrɔ cɛ aw jugulamɔgɔ dɔw bɛ se ka yɛlɛmɛ ka kɛ aw ni bi tile kɔnɔ ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ utu kalo tile mugan ni naani na ka na bila sɛptanburu kalo tile mugan ni saba la n'an b'a fɔ olu ma viergew n'olu kan ka bɛn samiɲɛ a kalo filanan denw ma samiyɛ kalo sabanan denw ma dimiso denw mɔgɔ minnu u bɔgɔ tala nabila isa ka so vierge don giriman don ɲagamilen bilisa ɲagami aw bɛ se k'o kunbɛn sira caman fɛ ko bi tile kow bɛna caya aw fan fɛ kosɛbɛ f'aw ka dɔ fara cɛsiriw kan wa minnu bɛ jama ko la minnu bɛ jama ka kibaruyaw la ko bi aw ni jama bɛ se ka kan kelen fɔ aw bɛ se ka jama bila aw ɲɛna sira kan bi tile kɔnɔ bi aw ka don ye fara ɲɔgɔn kan jɛ ka fɔw ani jɛ ka baaraw fɛn min ye gɛlɛman ye o de ye bi kelennakow ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ sɛptanburu kalo tile mugan ni naani na ka na bila ɔktɔburu kalo tile mugan ni saba la n'an b'a fɔ olu ma balansiw n'olu kan ka bɛn kawula kalo fɔlɔ denw ma furuso denw mɔgɔ minnu u bɔgɔ tala seydina umaru ka so balansi jigiya siraw barikalen don wa bi k'aw bɛ se ka tile daminɛ ni kunnafoni teliman ye kunnafoni min bɛ tali kɛ jigiya siraw kan aw tun jigi dalen don mɔgɔ dɔw kan ko dɔw la walama aw jigi dalen don fɛn dɔw kan min tun ma se ka taa aw ka hakilila ye bi k'olu caman bɛ yen u bɛna segin ka na aw ma ni barika ye aw ni mɔgɔw bɛ se ka ɲɔgɔn kunbɛ kɛ ani mɔgɔ minnu kun famana hali taama minnu kun bolodalen don n'u kun ma se ka sira sɔrɔ k'u dɔw bɛna bali ka ɲɛ ka bi k'aw bolo nisɔndiya don ye bi aw ka don ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ octobre kalo tile mugan ni naani na ka na bila novembre kalo tile mugan ni saba la n'an b'a fɔ olu ma scorpion n'olu kan ka bɛn kawula kalo filanan denw ma dibiso denw mɔgɔ minnu u bɔgɔ tala ayuba ka so Scorpion taamasira tilennenw kibaruya nafamaw ɲɔgɔn kunbɛw ani hakilila falenw ko bi aw ka don ye ko nka sababuyaw bɛ yen minnu bɛ se k'a to aw ka jɔn aw yɛrɛ la bi tile kɔnɔ u bɛ se ka kunnafoniyaw ta ka se aw ma bi kunnafoni minnu bɛ se k'aw bɔ aw cogo la ko nka ni ko min sudala mɔgɔ la i bɛ se a kunbɛn cogo la taamasiraw olu saniyalen don aw bɛ se ka ɲɔgɔn kunbɛ kɛ minnu bɛ cɛ fɛn barikamaw kun kan sigida la aw n'aw mɔgɔ ɲɔgɔn ni ɲɔgɔn cɛ la aw ka se olu sira bɔ cogo la ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ novembre kalo tile mugan ni naani na ka na bila décembre kalo tile mugan ni fila la n'an b'a fɔ olu ma sagitɛriw n'olu kan ka bɛn kawula kalo sabanan denw ma siraso denw mɔgɔ minnu u bɔgɔ tala aw tala ka so sagittaires taama sira tilelenw kibaruya nafamaw bi aw ka don ye ko baaraw nasira fɛ dɔ bɛ se ka fara aw ka kɛtaw kan bi ko nka aw bɛna bonya sɔrɔ bi tile baara kɛlenw kɔnɔna na bi aw ka don ye jamakow jamacɛra kow olu barikalen don ka ɲɛsin aw ma ko bi mɔgɔ caman de bɛ se k'aw sɛgɛrɛ n'u ka haminanw ye ko nka aw seko ye min aw k'aw seko damayira kɛ o la ka sababu kɛ ko bi tile aw bɛ se k'a diya sɔrɔ k'a nafa sɔrɔ ni mɔgɔ wɛrɛw ka dɛmɛ ye k'a to aw bɛ ka mɔgɔ wɛrɛw dɛmɛ o bɛ se ka kɛ aw ma sababu ɲuman ye bi tile kɔnɔ ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ décembre kalo tile mugan ni saba la ka na bila janvier kalo tile mugan na n'an b'a fɔ olu ma kapirikɔrɔnu n'olu kan ka bɛn fonɛnɛ a kalo fɔlɔ denw ma masaso denw mɔgɔ minnu u bɔgɔ tala masa sulemani ka so kapirikɔrɔnu bi tile ko kow bɛna k'aw bolo bilisa ɲagami kow bɛna caya aw fan fɛ ɲuman fara juguman kan ko f'aw ka se k'aw yɛrɛ dɛmɛ ni hakili ye ka se ka ɲuman ani juguman fara ka bɔ ɲɔgɔn na o la mɔgɔ caman bɛna wuli k'aw sɛgɛrɛ bi mɔgɔ minnu aw ka kan k'u ka kow sɛgɛsɛgɛ yanni aw bɛna jɛ n'u ye ko bi tile kunnafoni caman ɲɛsinnen don aw ma aw bɛ hɛrɛ sɔrɔ minnu na kunnafoni caman fana bɛ yen ko n'aw faratila olu bɛna gɛlɛya se aw ma tile tɛmɛ cogo la don bɛɛ n'a dugujɛ kan don Ni mɔgɔ minnu bangina ka minɛ janvier kalo tile mugan ni kelen na ka na bila fevrier kalo tile tan ni kɔnɔntɔn na n'an b'a fɔ olu ma verseaux n'olu kan ka bɛn fonɛnɛ a kalo filanan denw ma jigiso denw mɔgɔ minnu u bɔgɔ tala Badara Alu ka so verseaux kibaruya teliman teliman a bɛna tile daminɛ ni kunnafoni minnu ye ko cikan bɛ se k'aw sɔrɔ aw sigiyɔrɔ la bi min bɛ tali kɛ aw ka jate kɔrɔ dɔ kan aw hakili tɛ ko dɔw la olu bɛna segin ka n'aw ma ni barika ye bi aw hakili tɛ mɔgɔ dɔw la aw n'olu bɛ se ka ɲɔgɔn kunbɛn kɛ ɲɔgɔn kunbɛn min bɛna k'aw ma kun kɔrɔta sɔrɔ sira ye ko bi aw ka don ye taama siraw olu tilelen don kibaruya dumanw aw ɲɛ bɛ fɛn minnu na wala aw jigi dalen don fɛn minnu kan bi olu caman bɛ se ka balan sira la ko nka kibaruyaw bɛ minnu bɛ tali kɛ jate kɔrɔw kan aw yɛrɛ hakili tɛ minnu na olu dɔw de bɛ se ka bi k'aw bolo nisɔndiya don ye bi aw ka don ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ fevrier kalo tile mugan na ka taa bila mars kalo tile mugan ani kelen na n'an b'a fɔ olu ma poisson n'olu kan ka bɛn fonɛnɛ kalo sabanan denw ma juguso denw mɔgɔ minnu k'u bɔgɔ dala nabila ye nuhun ka so poisson tile daminɛ ko k'u barikalen don kosɛbɛ bi tile kɔnɔ sɔgɔmɛda de barikalen don ka tɛmɛ wulada yanfan kan bi sɔgɔmɛda yanfan fɛ fɔɔ ka taa se tilegwan ma ko aw ka ko bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ aw sago ye kunnafoni caman bɛna taa aw jimi siraw fɛ ko nka k'a daminɛ tile camancɛ ka taa se tile laban yɔrɔ la ko yɛlɛma bɛna don ko caman na o la wale caman bɛ yen a ka kan k'olu daminɛ kabi sɔgɔmɛda yan fan ko soli ka wuli o ka kɛ aw ka bi tile taabolo ye ni tile gwanna aw k'aw fari faga ko caman kɔnɔ taama siraw olu sanuyalen don yɔrɔjan kibaruyaw olu barikalen don ko nka bi n'aw ma se ka ɲɛ sɔrɔ min na sɔgɔmada yan fan fɛ ko wulada yan fan gɛlɛya bɛ se ka don a la ayiwa nin tun y'aw ka bi tile kibaruyaw ye bi araba furankɛ minnu b'a la n'an b'a fɔ k'olu bɛna bɛn ni dolo jugu taama waati ye bi olu de ye ko bi sɔgɔmɛda joona in na fajirida waati 4 heures ani 5 heures furankɛ o ye furankɛ fɔlɔ ye furancɛ filanan bi 11 heures ani midi furancɛ tile se kuncɛ masurunya furancɛ sabanan bi 19 heures ani 20 heures furancɛ ko nin waati kunkurunin saba ye jɔnnin sen fila kelen kelen bɛɛ lajɛlen ka kan ka hakili to i yɛrɛ la ka bɛn ni waati minnu ye ka hakili to i ka kɛtaw la ka bɛn ni waati minnu ye k'a sababu kɛ ko nin waati ninnu bɛna bɛn ni sababu jugu yɛrɛkɛ waati ye ka bɛn ni bi araba ye Ala taala ka sababu ɲuman kɛ aw ni anw bɛɛ lajɛlen ye walasa jama bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kibaruyaw sɔrɔ ɲɔgɔn fɛ cogo min na an bɛ nin kunnafoni ninnu labɛn jamakulu tɔgɔ la lamɛnbaga kelenkelen bɛɛ lajɛlen ka se k'i ka tɔmɔta tɔmɔ n ka fɔtaw kɔnɔ ko n'o tɛ ko mɔgɔ i tɔgɔla kibaruyaw olu sirilen don i kelen pewu bɔgɔ de la youtube filɛbagaw nin tun ye aw ka bi tile kibaruyaw ye minnu labɛnna aw balimakɛ fɛ karamɔgɔ mamadu daw dolo karamɔgɔ ani tubabu karamɔgɔ ka bɔ mali la kucala dugu kɔnɔ n ka telefɔni nimero 75 77 17 49 o kelen de ye whatsapp nimero ye o la mɔgɔ minnu b'a fɛ k'an kumaɲɔgɔnya minnu b'a fɛ k'u tɔgɔ la kunnafoniyaw sɔrɔ kibaruyaw sɔrɔ ɲininkali wɛrɛ bɛ minnu fɛ ka ɲɛsin n ma ko n bɛ u bɛɛ lajɛlen ka bila la telefɔni nimɔrɔ fɔ la wasapu nimɔrɔ fɔ la ala k'an bɛn don ɲuman na